Na déagóirí cróga. Bhí Ultan, seanfhear cineálta sa sráidbhaile, ina chodladh go sámh ina leaba ar maidin agus pitseámaí riabhacha air. Dúisíodh é go tobann mar bhí fothram glórmhar taobh amuigh. Tharraing sé siar an cuirtín beagán agus chonaic sé go raibh sé ag stealladh báistí taobh amuigh. Cith tobann fhíochmhar a bhí ann agus bhí sruthán le feiceáil ag rith síos an bóthar. Bheartaigh sé nárbh fhiú éirí go fóill le haghaidh siúlóid na maidine. Bhí díomá air mar níor thaitin leis cailliúint ar an gcleachtadh coirp. Dúirt an doctúir leis go raibh gach sórt gníomhaíochtaí mar sin go maith dá chroí aosta. Mar sin féin, bhí sé sásta filleadh ar thír na mbrionglóidí agus dhún sé a shúile. Cúpla uair an chloig níos déanaí, bhí Ultan ag mothú míle uair níos úire, ach bhí a bholg thiar leis an droim leis an ocras. Chuaigh sé síos an staighre i dtreo na cisteanadh le greim bia a ullmhú dó féin don bhricfeasta. Nuair a shroich sé an chistin thuig sé go raibh níos mó i gceist leis an aimsir fhliuch ar maidin ná cith bheag báistí. Bhí maidhm thuile ann agus bhí urlár na cisteanadh clúdaithe le huisce. Tháinig an t-uisce suas chomh hard le rúitín Ultain. Bhí an fear bocht i bponc. Ní raibh fhios aige céard le déanamh faoin gcruachás seo. Ní bheadh sé in ann an phraiseach seo a shocrú leis féin. Ní fhéadfadh sé fanacht i dteach mar seo. Ach ní raibh fhios aige conas éalú ach an oiread. Níor theastaigh uaidh bheith ag siúl tríd na tuilte leis féin ar eagla go dtitfeadh sé agus go mbrisfeadh sé cnámh. Bhí a fhón póca marbh agus bhí leictreachas an tí imithe. Ní bheadh sé in ann glaoch a chur ar chomharsa ach an oiread, le cabhair a lorg. Sheas sé sa chistin agus rinne sé machnamh ar an rud ceart le déanamh. Ar deireadh, shocraigh Ultan gurb é an cinneadh is fearr le déanamh ná a cheann a chur amach an fhuinneog agus a bheith ag béicíl. Trasna na sráide uaidh, bhí Niamh agus Liam suite ar an mballa ag breathnú ar an abhainn nua ag rith tríd an mbaile. Bhí cótaí móra báistí orthu agus hataí breátha ar a gcinn acu len iad a choinneáil deas teolaí agus tirim. Chuala siad scairteanna Ultan agus chonaic siad é lena lámha á gcreathadh aige leo. Thuig siad láithreach go raibh an fear bocht i gcruachás. Bhí siad buartha faoin seanfhear chineálta agus theastaigh uathu lámh chúnta a thabhairt dó. Léim Liam ar luas lasrach anuas den bhalla agus thrasnaigh sé an bóthar ag lapadaíl tríd an uisce i dtreo Ultain. Thóg Niamh a fón póca amach láithreach agus chuir sí glaoch ar na seirbhísí éigeandála. Mhínigh sí an cás don bhean a d'fhreagair agus thug sí seoladh an tseanfhir di. Dúirt sí le Niamh go mbeadh inneall dóiteáin leo chomh minic in Éirinn agus a b'fhéidir. Nuair a shroich Liam Ultan ag an bhfuinneog, rinne sé iarracht an fear cráite a chur ar a shuaimhneas. Mhol sé do Ultan gan a bheith buartha toisc go mbeadh Liam agus Niamh leis. Bhí Ultan iontach buíoch as an aire a bhí á tabhairt acu air. Níorbh fhada go raibh inneall dóiteáin ar an suíomh. Léim na fir dhóiteáin amach agus iad gléasta ina gcótaí móra agus clogad orthu. Bhí duine acu seasta leis an inneall agus píobán á chaitheamh aige san uisce leis an sráid a thaoscadh. Bhí beirt eile ag siúl tríd an uisce le hUltan a tharrtháil. Tharraing siad an seanfhear as an bhfuinneog agus d'iompair siad é chuig an inneall dóiteáin lena a thógáil chuig an ospidéal. Dúirt siad nach raibh sé sláintiúil go mbeadh fear chomh aosta sin seasta in uisce fuar ar feadh tréimhse chomh fada sin. Theastaigh uathu go ndéanfaí scrúdú ceart air ag an ospidéal. Ní mó ná sásta a bhí Ultan faoin socrú seo ach ní raibh mórán rogha aige sa chinneadh. Thug Liam agus Niamh cuairt ar Ultan san ospidéal an lá dár gcionn. Bhí pitseámaí nua bána air agus bhí sileán ceangailte lena lámh. Ghabh Ultan buíochas leo as an gcrógacht a léirigh siad le linn an chás éigeandála agus as an mbosca milseán a thóg siad isteach dó. Dúirt sé go mbeadh na banaltraí crosta leis mar ba cheart go mbeadh sé ag siúl in ionad bheith ag ithe milseán. Dúirt na déagóirí nach ndearna siad ach mar a dhéanfadh duine ar bith i suíomh mar sin agus bhí a fhios acu nach fada go mbeidís sean agus cabhair ag teastáil uathu. Bhí na páistí an-bhróidiúil astu féin agus bhí meangadh mór le feiceáil ar aghaidheanna na beirte linn na cuairte agus ar an seanóir.